Bonjour, et Djo Balla de b'an bolo bi ale bɛna kuma Mali problème kan a ni Ras Bath cɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ a bɛna kuma o fana kan n'o y'a sɔrɔ n'i siɲɛ fɔlɔ ye ka ne ka chaîne YouTube n b'a ɲini fɛ i k'i abonné i abonné sa ani n fana b'a ɲini fɛ k'i tɛgɛ da j'aime bitɔn kan i ka tila tuguni i ka commentaire dumani dɔ bila hali n'i se sɛbɛnni na i ka sɛbɛn dɔrɔn ko cool o bɛɛ b'an nisɔndiya a y'a sigi sisan nɔ a ka Djo Balla ka kumaw lamɛn sisan nɔ a bɛna kuma fɛn caman kan o bɛna bɔ ko caman kan a y'a lamɛn fo ka taa se a laban ma eh, bon visionnage merci beaucoup perezidanya ɲini an b'o nɔfɛ a n'an bɛ mali problème ɲɛnabɔli nɔfɛ o tɛ kelen ye i y'a faamu wa place ko hami b'an na ani mali ko hami b'an na o tɛ kelen ye jɔyɔrɔ ko hami b'an na ani mali avanseli hami b'an na o tɛ kelen ye an b'an pɔsi kɔnɔna nɔfɛ an'an bɛ mali ka hɛrɛ nɔfɛ o tɛ kelen ye ok n bɛ mali fɛ pilasiko la ani n bɛ malidenw fɛ o tɛ kelen ye n bɛ fantanw dɛmɛli bɔ n da ani n bɛ fɛ fantanw ka dɛmɛ o tɛ kelen ye ok n bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ne denw ani n bɛ fɛ maliden bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ nin si tɛ kelen a bɛ k'a bɛɛ ɲagami parce que mɔgɔ min bɛ malidenw ka hɛrɛ fɛ o hami ye kɛlɛ banni de ye mɔgɔ min bɛ mali ka avanseli fɛ o hami ye mali donni ko de ye kidali mɔgɔ min bɛ fantanya kɛlɛ la o hami de mɔbiti kɛlɛ ka ban mɔgɔ min bɛ mali bɛn fɛ o de haminanko ye y'a fɔ a kidali kɛlɛ banni ye donc nin dɔrɔn de ye mali problème ye mɔgɔ min bɛ fɛ i y'a faamuya wa malidenw bɛ yen mɔgɔ min b'olu ka kɛlɛ la o ye min bɛ kariti NINA ko kɛlɛ de la mɛ nin kɔfɛ aw bɛ nin jumɛn na pa paga aw bɛ nin jumɛn na pa paga donc an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mun premier ministre gɛnko bɛ yen n'a y'a gɛn a banna kɛ mɛ tiɲɛ ka fɔ koyi parce que n'i ye premier ministre in gɛn ne kɔni tɛ kuma parce que premier ministre in nana k'a ban a ma kidaliko kuma fɔ n'a tora a tɛ foyi tiɲɛ anw ye koyi parce que anw yɛrɛ ni anw ni mali marabagaw an tɛ sira kelen fɛ anw ni minnu fana politisiyɛnw an n'olu tɛ sira kelen fɛ an ni diinɛ mɔgɔw diinɛ mɔgɔw an n'olu tɛ ala kelen na an tɛ kira kelen na i y'a faamuya wa an ka arijinɛ n'u ta tɛ kelen an ka muhamadu n'u ta tɛ kelen ye an ka seli kɛcogo n'u ta tɛ kelen ye ok donc ni min taar'i yɛrɛ bila nin bɛɛ kɛlɛ la i tɛ maliko kɛlɛ la i tɛ maliko kɛlɛ la koyi mɛ attends surasiw nana ka na fanga la mɛ surasiw haminanko ye jumɛn ye mɛ ni surasiw kun y'u ni da mɔbiti de kan i y'a faamuya wa mɛ alhamudulila an b'a dɔn mɛ surasiw ka wuli mɔbiti ko la surasiw fo surasiw ka don de n'a fɔra surasiw ka wuli mɔbiti ko kɛlɛ la surasiw ka don a fɔra de surasiw ka wuli surasiya kɛlɛ la a fɔra de n'a fɔra an mago bɛ kidali la a fɔra de k'an mago bɛ surasiw la donc kidaliko de don mɔbiti sumanen de don mɛ mɔbiti ma sɔrɔ kidali ma sɔrɔ mun ni élection ko ko kuma b'an da mun ni premier ministre ko bɛ yen sɔrɔdasiw de bɛ taa kɛlɛ kɛ wa premier ministre de bɛ taa kɛlɛ kɛ mɛ attends opposants bɛ yen malidenw de ou bien opposants bɛ yen premier ministre ko de la est ce que opposant ninnu ye mun de premier ministre gɛnko kɛra tuguni aw b'a fɔ premier ministre gɛnna dɛ a k'a fɔ u ka taa kɛlɛ la ok ni kɛlɛkɛminɛn tɛ u k'a san k'a di sɔrɔdasiw ma i y'a faamuya wa mɛ a tɔ bɛɛ ye patapata ka élection in aw yɛrɛ ɲɛ b'a nacogo la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin élection nacogo la dɛ parce que ni su min bɛ diya depuis a wula fɛ o bɛ dɔn ni musomanin bɛ fɛ ka si ka yala don min na bilayi depuis 17 heures a bɛ bana depuis 16 heures a b'a da o kɔrɔ o don a bɛ si ka yala i y'o faamuya wa donc jatigɛ banaw de don nin élection ko in tɛ tiɲɛ anw mago foyi tɛ fantandenw fantanden jumɛn mago bɛ élection na de élection joli kɛra alpha nana o ye san tan kɛ mun bɔra i fa ka situation na e fantanden i ko anw alpha nana ka san tan kɛ i ba ka situation yɛlɛmana i ko anw alpha kɔfɛ jɔnni wɛrɛ nana atete nana san tan kɛ i ba ka situation yɛlɛmana wa atete kɔfɛ ibeka nana ka san wolonfila kɛ i fa ka situation yɛlɛmana wa mɛ faamaw ta yɛlɛmana faamadenw ta yɛlɛmana politisiɛnw ta yɛlɛmana anw ka jumɛn yɛlɛmana papaga donc an ka problème tɛ élection de mɛ kidali kɛlɛ daminɛ mɔbiti kɛlɛ daminɛ ka na se bi ma fantanden joli fagara mɔbiti kɛlɛ daminɛli kidali kɛlɛ daminɛli ka na se bi ma tɛgɛlankolon den joli fagara mɔbiti kɛlɛ daminɛli ka n'a bila kidali kɛlɛ daminɛli la ka mɔbiti kɛlɛ daminɛ ka n'a k'a ta o don na ka n'a bila bi la y'o faamuya wa yatimɛden joli fagara minnu ka dugu bɛɛ taara ci est ce que u bɛ vote dɔn kariti nina t'u bolo u tɛ vote dɔn u tɛ élection dɔn minnu ka dugu taara ci u tɛ umar mariko yelen dɔn minnu ka dugu taara ci i y'a faamu u tɛ modibo sidibe dɔn minnu ka dugu taara ci u tɛ adema kariti yɛrɛ dɔn minnu ka dugu taara ci u tɛ waraninkalan u tɛ ibeka ka parti signe dɔn minnu ka dugu taara ci u tɛ sumayila sise dɔn ala ka lahara sɔn suma ye mɛ u taara baga olu ma k'olu faga parce que munna fantandenw don est ce que u bɛ papiye de siɲɛ u fa ma kalan u ba ma kalan mali nafolo bɛ dun u t'a kalama rébellion u t'a kɔrɔ dɔn jadisi u t'a kɔrɔ dɔn u tɛ vote kɔrɔ dɔn depuis u wolola u tɛ assemblée yɛrɛ yɔrɔ dɔn y'a faamu u ma deli ka na diɲɛ na a si ma deli ka hali y'a faamu adamu ba konate ka wusulanbɛlɛ nin ninnu m'a y'u ɲɛ la u tɛ hali gudɔrɔn ni misibo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nk'u taara olu le faga u taara olu le faga o silamɛw sigilen bɛ k'olu lajɛ jadisi minnu tɛ jadisiw attends jadisiw yann'u ka na mali la munna u tɛ taa kerecɛn duguw la munna munna u tɛ taa zifuw ka dugu la jadisi minnu tɛ mɔgɔ faga n'i tɛ seli jadisi minnu ka marifa ciyɔrɔ ye misiri kɔnɔna ye olu ye jadisiw ye donc an ka vraiment franchement an ka ɲɔgɔn bonya quoi opposant a ye na ni a ye na ni ni ni kɛlɛko kuma ye ok surasi in bɛɛ ye fantandenw de ye dɛ olu de bɛ ka faga dɛ i y'a faamu parce que surasi ye fila de ye kɛlɛkɛla ninnu ye fantandenw de ye koyi i b'a fɔ surasi den minnu b'a la kolonɛli den ni zenerali den ninnu aw yɛrɛ b'a dɔn olu bɛ bɔ emiya la olu tɛ taa yɔrɔ si i y'a faamu biki ni kaye olu b'o de kɛ ka kɛlɛ kɛ ok olu bɛ kɛlɛ planw de di olu bɛ kɛlɛ kumaw de fɔ olu ka galon de ka ca i y'a faamu u bɛ don surasiya la ka sɔrɔ la minnu faw b'a la san mugan u bɛ n'olu faw kɔfɛ i y'o faamu u bɛ kilimu de kɔrɔ olu b'a la ordinateur la tɔw bɛ taa kɛlɛ kɛ donc fɛn fɛn bɛ ka faga a bɛɛ ye fantanden ye donc an fantandenw an ka jɛ n'an ka fantandenya ye an fana ka jɛ an ka ca minnu ka ca fanga b'olu de la an ka sigi an k'a fɔ ba ndaw i y'a faamu asimi goyita ok ee an bɛ mun fɔ aw ɲɛna an bɛ mun fɔ aw ɲɛna ee aw ka kɛlɛko in ɲɛɲini quoi amadu amadu gire e ko ko fo de wa amadu gire fo y a pas de problème i bɛ taa sɔrɔ e fa ye général de ye kɛ ou bien i bɛ taa sɔrɔ e ba ye général de ye sinon i y'a faamu depuis a daminɛ la waritigi den min sara mali la kɛlɛ in daminɛ ka n'a bila bi la surasi waritigi den waritigi den min sara i b'a bɔ i b'a su bɔ ka da a bɛ mɔgɔ joli bɔ n'i ye fantanden su labɔ o de ka ca ne bɛ n da don e da la wa cɛ i tɛ sabali an ka sunkalo ma ban fɔlɔ e fana filɛ nin ye yɔrɔ i jamu in yɛrɛ man ca gire kana n'an bila gire i tɛ sabali gire i tɛ sabali gire n b'i deli quoi kana na kana na an ka sunkalo ma ban fɔlɔ quoi sinon e jaabiko ɲuman bɛ n kɔnɔ n bɛ sun tigɛ e ba nɛn na parce que n b'e ba amaranse k'an ka sun tigɛ donc an bɛ tiɲɛw de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i y'a faamu an ka u wele ka surasiw sigi k'a f'u ɲɛna kɛlɛko in de y'an haminanko ye mais kɛlɛko in filɛ aw kana aw jigi da mɔgɔ kan parce que i y'a faamu mɔgɔ mɔgɔ tɛ foronto dun ni wali da ye muso t'i ka daga jigi ko parce que ko dɔ ka dumuni mɔna muso t'i ka daga jigi ko dɔ ka daga mɔna i y'o faamu anw yɛrɛ de bɛ wuli anw kunko la a man di maliyɛn est ce que aw bɛ sɔn ka mali surasiw bila olu ka taa sa diɲɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw ye fu wa donc non aw b'a dɔn o ti kɛ mais diɲɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw de fana tɛ se k'a ka surasiw bila ka na faga aw ye fu ok donc an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fantanw anw ye fantanw de ye surasi ninnu bɛ ka faga cogo min na aw yɛrɛ k'a lajɛ han donc sɔrɔdasi ko kɔni t'an na donsow ko k'u bɛ kɛlɛ kɛ donsow yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ ɲini donsow bɛ k'a ɲini aw n'olu ka bɛn kɛ nin tɛ ko ye dɛ donc nin kun ye ne ka samɛ samɛ ye bon ala ka jamana basigi erebɛlikɛla ala k'a ban ala ka na ni hakili ɲuman ye bandaw ala ka na ni ala ka na ni système ye pour que u k'u ka erreur rattraper ala ka fanga di jamana ma ala ka sababu ɲuman kɛ jamana ye ala ka haminankow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ politisiɲɛw ala ka na ni maliko hami y'aw la sinon ma dɔwɛrɛ fɔ a kɔni t'aw la fɔlɔ parce que election ko kuma bɛ mɔgɔ o mɔgɔ da ka tɛmɛna jihadisi ko in kan y'a faamuya wa election ko kuma bɛ mɔgɔ o mɔgɔ da pra pra pra pra pra pra ka tɛmɛna nord ko kuma kan non ok donc an b'o fɔ ka bila an k'a ka video dɔ fana kɛ video min n ɲɛ b'a la cdr mɔgɔw bɛ ka commencer arajo so dɔ bɛ yen ko nura fm u bɛ ka commencer k'o mɔgɔw attaquer cɛ ye mun de fɔ cɛ ko ko arasa bɔ kuma min kaso la k'a kun man kan ka kuma ko cdr mɔgɔw kun ka kan ka arasa wele ka kuma arasa fɛ ko bɛ ko la a kan'o fɔ fɔlɔ mais o tigi y'aw ladi de o CDR fiɲɛ ye mun ye aw b'o dɔn ni mɔgɔ min ye tiɲɛ fɔ o de bɛ kɛlɛ o parce que i bɛ tiɲɛ fɔ i bɛ lamɛn mais n'i ye tiɲɛ fɔ arasa kun kan i tɛ lamɛn e sigila arajo nura cɛ ye mun fɔ est ce que tiɲɛ de tɛ arajo nura cɛ ye mun fɔ est ce que a ma tiɲɛ de fɔ mais yan'ale k'a fɔ nin ye ne san fila ye san kelen ni dɔɔnin ye ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko arasa i y'o faamuya n ko arasa mago bɛ conseil la nk'a ye ne kɛlɛ o de la an ma tiɲɛ segin ne ma bi a ɔ aw bɛ ka cɛ kɛlɛ mun na arajo nura mɔgɔw u ye mun fɔ mais wulibali de don i y'o faamuya wa mais a ta journalisiw de don mais a m'a nɛni a m'a dɔgɔya i y'o faamuya a y'a fɔ k'a k'i cogo dɔn mais n'a a ye mun fɔ ɔ aw tɛ tiɲɛ segin a ma bi a yanni aw ka taa k'o foto bilali ye k'a kɛ kuma kumaw ye cɛ kan arajo nura cɛ a ye mun fɔ a ka journal de kalan i y'o faamuya a diyara ale la a ka arajo so b'a bolo i y'a faamuya wa a ka arajo so b'a bolo a bɛ journalisiya la depuis anw dɔgɔmani n'anw bɛ taa so kurusi kɛnɛ la n'i y'a faamuya n'u bɛ n'u jɔ i y'a faamuya sow bolila cogo min na u b'olu kɛ depuis anw dɔgɔmaniw bɛ t'u lajɛ i y'a faamuya a ma deli ka taa kaso la o aw ka arasa journalisi pɛlɛkɛ pɛlɛkɛ pɛlɛkɛni o de taako fila i y'a faamuya wa arasa ye taako da min kɛ balamusa m'a kɛ a ye taako da min kɛ jibiril mbodge m'a kɛ a ye taako da min kɛ kaso la tiona mathieu kone o m'a kɛ jibiril m'a kɛ denba m'a kɛ i y'o faamuya wa a ye tagali min kɛ kaso la i y'o faamuya wa pierre m'a kɛ a ye tagali min kɛ kaso la mori sumano m'a kɛ karijige layiko o m'a kɛ a ye tagali min kɛ kaso la i y'o faamuya wa olu si m'a kɛ arasa jibril m'a kɛ arajo liberté james james james m'a kɛ i y'o faamuya wa a ye tagali min kɛ kaso la arasa bilayi talayi i y'a faamuya arajo mali directeur yɛrɛ m'a kɛ i y'o faamuya arasa ye tagali min kɛ kaso la journaliste tɛ mali la mun y'a kɛ aw t'o ɲɛɲini o aw mana wuli ko journalistew tɛ se k'u ka journal fana kalan a bɛ se arasa la o i m'a ye cɛ bɔra ka tiɲɛ fɔ aw kɔmansera ka jigin o fana kan aw ka avocat tipo tipo la ilaha ilala aw bɛ tan de o aw bɛ tan de bilahi aw bɛ tan de arasa ye tama de ye koyi n'a donn'i kɔnɔ a dontɔ bɛ tiɲɛni kɛ a tɛ se ka bɔ n'i ko i b'a labɔ a bɛ bɔ ni nugubaju ye i y'a faamuya nin wagati la ne ɲɛna mɔgɔ minnu mana tiɲɛ fɔ aw bɛ gɛrɛ olu la k'aw tɛgɛ d'olu de ma ɛ n'aw ko ko tiɲɛ fɔbaga aw b'o bɛɛ critiquer aw ma bɔgɔ k'aw tulonkɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɛ la a laban o laban aw kelen b'aw ka tulonkɛ kɛ walahi ɛ ni journalw ye mun sɛbɛn arasa ka journaliste si tɛ se k'o kalan ɛ u dun bɛ deli k'a kalan dɛ don min na u ye ɲuman fɔ arasa kan dun parce que u ɲɛ b'a la de a bɛ ka na nacogo min na a nacogo de man ɲi n'aw bɛ se k'a defan k'aw to kɔ kan n'aw bɛna jamana jɔ ni facebook de ye n'aw bɛna a labɔ ni facebook de ye aw t'o la aw mana journaliste fɛn fɛn don a contre la o teriw n'o jɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛ don a contre la donc o de man ɲi alors que olu de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fanga b'olu de la journaliste olu protégelen don i y'a faamuya wa journalisiya diplôme bɛ ninnu bolo a t'arasa bolo koyi n'aw t'o dɔn i y'a faamuya wa o de kama a b'a fɔ ko chroniqueur quelle différence entre chroniqueur et animateur journaliste aw t'o si dɔn nin nana tapagew kɛ k'an bɛɛ bloquer i y'o faamuya wa halisa aw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ aw bɛ ka taa coro tɔw na ye i m'o faamuya wa parce que ko ni ni ni n'i bɔra polisi la kaso la i y'a faamuya n'i kumacogo yɛlɛmana o b'a yira k'i siranna n k'o de y'a girinna k'a bila kuma y'a dun la ilaha ilala ani anw de ye kelen ya ko kuma mun y'i ɲɛ ko fɔcogo ko kuma ko mun y'i tiɲɛ ko n fɔcogo kuma ale man ɲi dɛ marifakisɛ de don n'a bɔra ka ban a tɛ se ka minɛ balle lo i y'o faamuya wa kuma ye toden de n'i ye dɔ ta dɔ b'a kɔ bɔ e m'a ye kuma yanni da k'a fɔ n k'o b'a sɔrɔ hakili de y'a miiri i y'a faamu ni da ye fɛn dɔ fɔ k'a sɔrɔ hakili m'a miiri dɔrɔn kuma b'i dun o la a bɛ fɔ ko n da porokotora sinon da bɛ jumɛn fɔ ni hakili ma mun miiri i y'o faamu n ko kuma ye art de ye n k'a bɛ kalan de e m'a ye salifu ko k'a ye taa jeliso la ko kuma ye kalan fɛn ye pourquoi ko jeliso parce que a dɔnbaga ye olu de ye k'a ye taa funɛso la ko kuma ye kalan fɛn ye i y'a faamuya wa parce que olu de ta don a ye taa numuso la kuma ye kalan fɛn de ye kuma tɛ karaba i m'o faamuya ko kuma ko mun y'i ɲɛ a yɛrɛ ko k'ale fɔcogo ko kuma ko mun y'i tiɲɛ a yɛrɛ ko k'ale fɔcogo ko kogonin kurunin bɛnnen don mɔgɔ n'i sigiɲɔgɔn cɛ ni kumakan kurunin ye ni kumakan kunkurunin ye i y'o faamuya wa donc wale tɛ kɔrɔ de arasa ka kumaw de y'a dun la ilaha illallah bamanankan don dɛ i y'o faamuya ah, arajo aw bɛ taa baga cɛ ma mun na arajo nura mɔgɔw mɔgɔ minnu bɛ ka journal de kalan n ko arasa tun bɛ journal de kalan arasa ma journal de kalan wa a tun tɛ n'i sigi an yɛrɛ ta aw tun bɛ mun de fɔ aa ma arasa bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ yira journal de kɔnɔ dɛ arasa bɛ journal de kalan dɛ ɛ ni tɔw fana ye journal kalan ka arasa ta fɔ o bɛ se ka taa kɛ diɲɛ wuli aa o bɛ se ka taa kɛ diɲɛ wuli cɛ ye mun de fɔ a y'a ladi de mais diɲɛ tɔn tɔn mana kɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de ye kunkolo ye ale de ye fa ye ale de ye ba ye ale de ye denkɛ fɔlɔ ale de ye denmuso fɔlɔ ye ale de ye lagarenin ye ale de ye buranakaw ye ale de ye sigiɲɔgɔnw ye ale de ye y'a faamu ale de ye alimami ye